Ndị Igbo mụrụ mụ unu abọọla chi e maazị nụ unu anwụchụla o kaa nụ lee o udo dịrị unu biko bịanụ ka anyị nọrịa ma tụlee nkata dị oke mkpa ma dịkwa mwute nke bụ eziokwu bụ na ezigbo iwe na-ewe m obi adịrọ m mma ma ncha ma ncha ai ọ bụ ihe jọkasịrị udele na njọ si karịa nkapị n'isi ọtụtụ n'ime anyị na-agba mbọ n'igwe ịntanetị ịkwalite ala Igbo ma kọsasịa ashị niile na amara ụgha niile ndị ofe ose na ndị ugwu na-agha ma na-akọtọsị ala Igbo na ndị Igbo niile anyị na-ebu agha niile ndị a ma na-azọpịasị ụmụ mpịampịa mmụọ ya bụrụzie ndị be anyị bụ ndị ga na-etinyere anyị aja na garị hew Chi m ndị anyị na ha so na-achụ mmụọ tụgharịzie wee sị na anyị na-esi mmụọ mmụọ ihe emee o. opere aka Pe- opere aka Hew! Abalị ole na ole gara aga, ndị influencers si n'Ebonyi steeti fesasịrị ozi na ndị befa na-ata anụ mmadụ. Hew! Hew! Chineke nna, ihere emegbuola m. Hew! Jesus Christ. Mgbe m hụrụ ozi ahụ, akpata oyi wụzuru m ahụ. Ezigbo iwe were mụ na ọ bụ ndị Ebonyi steeti chịpụtara ụkwụ ha n'iro. o rue echi ha sị na ndị Anambra na ndị Igbo ndị ọzọ kpọrọ ha asị na a na-akpọ ha second class citizen a na-akpọ ha aboki na-akpọrọ ha ụgwụ ma na-eleda ha anya na leenụ ọ bụ ndị kwesịrị ịkwalite Ebonyi steeti ndị pụtaranụ na-ekwu okwu na obodo ha bụ ndị ogbu ara ọbara Chineke tụfịakwa ihere megbuchakwa unu niile na-ezuzugbuolu onwe o rue echi na-apụta n'igwe ịntanetị na ofe ose bịa na-asị na ndị Igbo na-ata anụ mmadụ kedu ọnụ unu ga-eji pụta wee defend ya ndị Igbo evidence dị ihere megbukwa unu niile onye ahụ kpọpụtara distin nọ na igwe ịntanetị onye Igbo ọbụla ka na-eso ya unu gbaa akaụntụ ya rịpọt ọ dị iberibe o nweghị uche ma ncha ma ncha hei ololololo maka ego ịntanetị God forbid emere unu ya eme ọ dị ara na-agba unu gaanụ na Twitter ka unu hụ otu ndị ofe mmanụ ji were vidio ahụ na-adọ ndị Ebonyi steeti vam vam vam you guys didn't do proper investigation before circulating the spurious narrative na ya bụ emume sikara nkakwụ n'isi si Ebonyi steeti pụta abịa na ihe gbasara news o nwere ihe ise dị oke mkpa a ga-akọwapụta tupu asị na news ahụ dị authentic and credible and not fake ndị bekee na-akpọ ya 5 W's and 1 H ha gụnyere who what where when why and how tupu mụ nwa eme ihe ọ bụla a na-akpọ news maọbụ zisaa ozi dị mkpa aga m agbarịrị mbọ ịhụ na m chọpụtara onye ma ọ bụ ndị mebere ya bụ ozi which is the who ebe ozi ahụ nọ mee which is the where mgbe ya bụ ozi nọ mee which is the when ihe kpatara o jiri mee which is the why and otu ya bụ ozi si mee which is the how dịka onye nta akụkọ ọ bụrụ na news ọbụla ị na-eme asaghị ajụjụ ndị a ị ga-akpachapụ anya gị tupu izisa ozi a na-akpọ ozi ụgha which is fake news and this can jeopardize the reputation of your brand this is what I teach in my content creation class but n'ihi na oke mkpa ihe a dị had to infuse it here to debunk that malicious video. nke ọzọ dị ka ibe ya bụ na most of you content creators are not journalists unu enwetaghị ọzụzụ a na-enye ndị nta akụkọ that's the broadcasters and the journalists because this profession is an open one one that requires talent and creativity and also one that is lucrative ma ị mara ihe ị na-eme o ya bụ na ị mara ihe ị na-eme Everyone jumped into it wee lalusa, this noble profession. You know, it's very difficult to try this in medicine, law, accounting, and the rest. Although na enwekwara nurse na doctor Eliza nwekwa doctor azụ ụlọ um lawyer azụ ụlọ but they can be easily fished out and penalized. Most of you don't want to learn too and improve. Unu niile bụ ụmụ achịkọta ekwe ọnụ. But that's not the point. I want to ask Ebonyi first son a very important question. Biko, tagịranụ m ya na this post. Ebonyi son, nna m n'ugwu gị. Ozi a i zisara na ndị steeti gị na-ata anụ mmadụ. Biko gwakene m. Nke mbụ, who are those in that video? Kedu aha ha? What are their names? You were so sure that ha bụ ndị Ebonyi steeti I'm now asking you biko onye eze gwakene ụmụ Igbo aha ndị nọ na ihe onyonyo ahụ gwa anyị tell us gwa anyị afa ha ka ị gwakwa anyị your source which newspaper or television station or an independent researcher did you get their names from? Hmm? Nke abụọ bụ kedu ebe ya bụ ihe mere? Which part of Ebonyi State did it happen? Because you were making conjectures. O doghị gị anya. Even your followers were saying it's Ikwo, it's Izzi, it's Ezza. You all could not decipher ebe that news mere. You were analyzing and accusing our Ebonyi people. Hai, na ha na-ata anụ mmadụ. Did you know I school in Ebonyi State?

Now back to the Ebonyi first son. Kedu mgbe ya bụ ihe mere? When did it happen? I made my findings and according to some people, vidio ahụ etego aka ọ pụtara n'igwe internet. Some were so sure that the voices there weren't original.

They can manipulate narratives to suit their execrable agenda just to malign and excoriate Ndị Igbo. Ihe onyonyo etogo ogologo. Unu chebiri m na part 2 wee otu achọrọ m ikwucha ihe niile dị m n'obi. Amaghị m ihe mere na Facebook anaghị anabata karịa 10 minutes video ọ na-ewe m iwe. Amaghị m ọ- o shi na my Facebook unu nyere m aka. What will I do? Don't forget to register for our Igbo class.